Ponena kuti no ndi mlandu no wa munthu amene wapezeka ndi makala, kapunthabuye wachabechabe, jaji sanachedwe wapelekeratu chigamulo pompopompo mpakanatu mathauzande 400,000 kunena kuti alipire ndithu apo ayitu ndende ikuitana. Koma akakhala Chithyola Banda, akakhala Chimwendo, akakhalanso anthu ena ake aku DPP amene anamangidwa chifukwa chonena kuti iwowo ndandale nde basitu belo belo belo belo mpakana mpakana. Zija timakamba zija zimenezi ati kundendetu nkwa anthu osauka. Ndabwera ndi nkhani pano yomwe yachitika ku Ntcheu ndipo nkhani imeneyi ndi nkhani yomvetsa chisoni chilungamo sichikuoneka bwinobwino pamene chikuyendera. Ndifotokoze motere kunena kuti ku Ntcheu kunali bambo wina wa zaka 38 yemwe dzina lake ndi Davie Kanyama. Davie Kanyama ali ndi banja lake, mkazi, ana komanso ndiye kuti amayi ake omwe ndachikulire. nawo kukhala mamuna ndekuti asamale banja lake komanso asamale amayi ake ndi mmene zachuma zikuvutira napezeka zonena kuti basitu ayi tisangokhala manja lende wabwereka njinga kuchoka kwa nzake yayi ndikaotche makala nde anakaotcha makala kaya ndikuti kupezeka zonena kuti basitu wanyamula makala ake pa njinga ija yobwereka ya nzake yayi tizipita mwina tikafike nawo kaya ndi kumsika kena kulikonse kumene tingakafike kuti tipezeko ndalama kuti tithandizire kunyumba kuja amayi mene alili Palibenso amene angasamale mkazi ndi ana, onse akuyang'ana pa ine. Ndithudi. Basitu akuyenda, ndiye kuti panalitu pa 7, mwezi omwe unowu, kwapezeka zonena kuti basitu akumana ndiye kuti ndi anthu ogwira ntchito a za nkhalango, aja amayang'anira nkhalango amati a forestry. Basitu apezeka zoti anthu amene aja akumgwira iwe ee makala amenewa matumba awiri amenewawa uli ndi chilolezo chake? Uja akuti ayi ndilibe chilolezo ndilibe china chilichonse ndichitenga kuti chilolezo ine chanu basitu kumugwira ndikumumanga ndithudi mpakana ndekutino kupita naye pachani pa khoti. Now wakhala ali ku polisi all this time kufikira nde kutino pamene wagamulidwa. I think leroli uh, wapezeka zonena kuti kumeneko ku Ntcheu kujatu agamula zonena kutino kunali khoti la Ntcheu makamaka eti uh, ameneyo nde kutino magistrate Pleasant Sichali, judge Pleasant Sichali wapezeka zonena kuti wagamula kunena kuti a Davie Kanyama chifukwa chonena kuti anapezeka ndi makala amenewa matumba awiri a makala amenewa akuyenera apereke ndalama zokwana 400,000 Malawi Kwacha pompopompo ngati akufuna zonena kuti mwina mwake atulutsidwe, apo ayi nde kuti chilango chimene chikutsatira kulephera kupereka ndalama imeneyi akaseweza kundende chaka chimodzi. Now kuchoka pa 7 April kudzafika leroli ndekuti pa 20 tingathe kuona zonena kutino pangopita masiku okwana 13 It's, eh, 13 days masiku 13 basitu iyeyu walandira chigamulo ndithudi ndipono watchajidwa ndalama zimenezo 400,000 malawi kwacha apo ayi ndekuti chaka chimodzi ali kundende amayi ake achikulire palibe amene Palibe amene akusamala zimenezo kaya afa kaya apanga zotani judge sizikumukhudza kaya ndani zi alibe nazo ntchito aona kuti apanga motana amenewo akakhala mkazi ndi mwana kaya akhala ndi kaya azipanga chani kaya afa ndi njala kaya kaya akhala ndi masa zokhaokha chaka chimenechi alibe nazo ntchito judge alibe nazo ntchito wapereka chigamulo basi pamenepopo. e palibenso zokambirana ya chimenecho nde chimatchedwa chilungamocho justice imeneyo e, justice system chilungamo chathu kuno ku Malawi ndi chimenecho nde tikuona tizitsata malamulo nanga kuphwanya malamulo sizikumukhudza jajiyo e ameneyo ndi zonena lino basi tu e akaola kaya nkundende komweko akaole komweko ndithudi e rot in jail alibe nazo ntchito. Anyways ma guy, njinga ija poti inali ya nzake wa ameneyu Dave Kanyama, anena kutino kutino amene akudziwa kuti ndi mwini wake wa njingayi apite akatenge njingayo ku forestry. Matumba awiri a makalawo atumizidwanso nde kuti ku forestry. Kodi matumba amenewo kodi akapanga bwanji? Akangowanyenyanyenya nkuwasiya apo kapena mwina mabwana akatenganso matumba aja ndikukaphikira mmanyumba mwawo? Basitu, nanga mabwana ndi mabwanatu, iwowo nde ndi eni ake a forestry'wo? Ndi akhoza kutenga matumba aja ndikukaphikira palibe vuto? Simungawauze zochita iyayi? After all ndi ndani amene azikaona? Kulibe ma camera amene akajambula kuti matumba apanga nawo zotani? Nanga matumba amenewo tingati akawakwirira? Eya, alibe ntchito zimenezozo, kaya apanga nawo motani, basi iwowo ndi amene ali ndi mphamvu. Ana anapatsidwa mphamvu zoti aziyang'anira za mnkhalango, osadula mitengo, ndizoipa zimenezozo. Mukadula mitengo, mukathera ndithudi kundende. Now iweyo mwini wake wa njinga akuti upite ukatenge njinga yako kupanda kutero ndizoti njingayi abomaso ayilanda kaya apatsa forestry omwewo aziyigwiritsa ntchito nkhanitu ndi imeneyoyotu komano mbali inayi muziwe zonena kuti a Chithyola Banda aja analandira bail ma fans aku dpp aja milandu yawo ija inakwiririka yose sizimadziwika zonena kuti zinatha bwanji muziweso zonena kutino a Chimwendo Banda ajaso nchimodzimodziso zinayenda choncho basi iweyo poti siwe wa ndale ndiwe opanda ntchito ee chilungamo nchosiyanatu pa khothi tu. anakutumani zonena kuti musakhale wandale ndani ifeyo ndife andale ndi tikhoza kupanga chilichonse chimene tingafune after all ndekuti makhotimo kaya majajiwo ife tikudziwa zoti mowagwirira mwake ndi motero tingapatsa chani ndi chani kutino mwina mwake chani iwo apange zonena kuti ife zathu ziyende nkhani ndimeneyo makosana uh, ndithudi Dave Kanyama wagamulidwa within ndekuti 13 days walandira chigamulo chake Anyamata a zikwanje panopa nde kuti months miyezi miyezi miyezi opanda nde kuti chani opanda china chilichonse kunena kuti kapena zikuyenda motani kumeneko zii zii anthu andale amene tikwaninawa chimozimozi uh, osadziwika kuti no zikuyenda motani and anthu andale after all iwo ndofunika kwambiri kuposa nde kuti ena ake iwo ndi amalawi kwambiri kuposa amalawi enafe Nde achina Dave kanyama akhoza ndithudi kuwiririka ku ndende ndani amene akusamala zimenezo? Palibe amene akusamala. Chabwino magaye mmenemo ndi mmene tikupangira kuno ku Malawi ndipono justice system yathu aah makhothi athu kumene timaonetsa zoti chilungamo chikuyenda ngati madzi nde tikuwayendetsa bwino kwambiri kuposa ndithudi makhothi onse pa dziko lapansi ndipo kunoko tili ndi majaji amene ali ndi experience yabwino kwambiri Ndipo ndi majaji achilungamo kwambiri kuposa pa dziko lo, kwina kulikonse. The best basi. Timadziwa kutsata malamulo kwambiri. Ndipo anthu sitimachedwa nawo, amayenera ndithudi azigamulidwa wautali ku ndende. Magaye pansana panu, mwamvesesete? And ineyo and I cannot sit down and worry. Pansana panu. Yeah, that's it, you know. Inuyo, yes you have found your way kunena kuti no ndinu majaji eti? Komano what you have to know is malamulowo sili kuti malamulo aziphwanyidwa ya everyone azipezeka zonena kuti no akulandira chigamulo kapena chilango justice system chilungamo chiziyenda pena paliponse mofanana chisamayang'ane nkhope koma zomwe tikuziona apapa magaye Ndi zonena kuti no, enaake nde kuti no iwowo nd ndiopambana kwambiri kuposa ena. Nde mwaona ino fans yi, sizoti samadziwa kuti Davie Kanyama uyu kunena kuti no, zimene ndikupangazi ndikhoza kumangidwa. Amadziwa, ndani samadziwa zonena kuti anthu amakala aja amatha kugwidwa? Amadziwa, koma zimene zinachitika ndi chani? Analibetu option, ndipanga bwanji amwene? Ndili ndi amayi, ndasamale, ndili ndi mkazi, ana, ndasamale, ndipanga bwa? chabwino nde bola kuli bwinotu nkagwidwetu nde waphwanya malamulo devi sitingakuyikire kumbuyo iyayi unaphwanya malamulo iweyo kupezeka ndi makala awo chani zimaletsedwa zimenezozo komatu makala awo ndi amenetu mabwana omwewotu omwewo awowo akugamulawo akaphikire madzulo anowa ee magetsi azima basi no tipanga bwanji akatenge thumba la makala mukangophika mbaula pepetsani mbaula ndi chonchotu devitu Am very very sorry, so sad for you eh, pepani kwambiri, basi ndi mmene zimayenera kukhalira, ndebe inuyo munaphwanya malamulo ndipo zimenezo sitingakuikireni kumbuyo koma timangofuna zonena kuti pamene inuyo mwalandira chilango chonchi eti, fast fast mwachangu changu chonchi, timafunanso nde kuti speed yomweyo itaperekedwanso kwa a Chimwendo Banda aja, ngakhalenso kwa a Chithyola aja, ngakhalenso kwa fans ina yake ya ku dpp inapalamula ija ili mmilandu ina yake ija yonena kuti panopano simadziwika kuti zinayenda motani. Tikafuna mwina mwake no zigamulo zawo atazilandira. Ngati ali olakwa akasevenso ngati mmene inu mukasevera. Ngati ngosalakwa amasulidwe ngati mmenenso zimayenera kukhalira ndithudi. Koma pepani, pepani kwambiri a Dave. Chifukwa chani? After all inuyo ndinu a Dave tu. Kanyama, zichita kutengera nde kutino Justin Tech kuti abweretseno dzina lanu. Kutino fans idzadziwe zonena kuti kunali Dave. Komano, enawotu ndi zonena kuti iwowo maina awotu anapanga kalekale. Ndi anthu otino ndi amphamvu nde simungafananizire ndi inuyo zangoyenera kukhala choncho basi. Chimenecho ndetu chilungamotu. M'makhothi mwathu m'menemo. Ayi, musatenge lamulo m'manja mwanu khothi likaweruza. Tili ndi khothi, tili ndi malamulo amene amatsatidwa. Komano ndi zonena kuti malamulowotu amatsatidwadi zoona? Koma kwa Davie Kanyama yekha ndi anthu enanso m'makwalalamu amene akupalamula tima petty petty issues kungofuna kuti mwina mwake they just want to make the ends meet. Angofuna atangopezapo ka chakudya ka tsiku la lero. Komabe, ngati aphwanya malamulo, malamulo ndi malamulo ndi amagwira ntchito kwa amenewowo. Koma kwa anthu olemerawa, ayiso. Ndi olemera kaya. Inu muyembekezeraso chani ma guy. Anyways, this, this is it my guy. This is what is happening. Uh, and I wish I wish it were different koma zomwe zikuchitika ndi zimenezizi. Tatiuzani maganizo anu bwanji. Chifukwa ineyo ndikuona ngati ndikusowa choyankhulatu. Tatiuzani maganizo anu mu comment section. Ndimangofunanso kunena kuti no zithunzi zomwe tikuziona pa screen pathupo, ameneyo sizoti nde kuti no ndi Dave yo. Si Dave ameneyo. Komano ndakapempha AI kuti atipangire zithunzizo kuti no tikhale at least ndi ma visuals eti. Tizitha kumaona zina zake mwina kuti no titsatire nkhaniyi bwinobwino. Akutitu.